anamupako Mm, anamupha bingu ayi anamupha ine dzidzidzi kuti eh, mkulu amene zinthu zimenezi akuzitenga kuti muli ndi umboni wa anthu amene anaphedwa A- abale ake akukamba okha si peter anakambanso kuti anamupha ndi orange juice m'bale wake bingu ndaonera ka video ka dennis mahata akunena kuti uh, akukhulupirira kuti bingu wa mutharika anaphedwa anatchulamo za orange juice mmenemo ananena kuti kaya akubanja mm, ndi zimene amakhulupirira koma leroli ndabwera kuti mwina anthu anayiwala kuti bingu anafa bwanji nde leroli mundipase 8 minutes ndikulongosoleni chimene chinachitikira bingu kuyambira kalekale okay khalani pompo ine ndili moto fire ndimakonda kuthamangisa nkhani ngati zimenezizi mm? denis mahata ndimamfira ndi mfana osata ngini koma apapa kukhala ngati uh, sanawerenge document imene ndikufuna ndikuwerengereni palinso ada ena ake amawerenga mapoemu naonso ananenso kuti ayi bingu anafa ndi chimfine chani chani eyayi tiyeni tiyambe tiyambe tisanayambe tiye tikumbusane za malamulo malamulo a dziko lino amanena kuti president akuyenera kulandira chithandizo cha kuchipatala eh, chilichonse chimene akufuna uh, presidents salaries and benefits act imanena kuti president mkazi wake ndi mwana osakwanira zaka 18 atha kulandira chithandizo chilichonse chimene akufuna nde a president mu 2009 anasankha a dr dan namarika kukhala pres, pres, uh, personal physician analinso ndi mrs thenjiwe dissi mitawa amene anali nurse wawo wa president a mitawawa anali achibale awo a bingu kudzera ku chikazi i think imeneyo ndi background background ina ndiyoti a president anali ndi matenda matenda oyamba anali matenda amene pa chidzungu amati hypertension imene anthu ambiri amayidziwa kuti ndi chani ndi bp okay number 2 a president anali ndi matenda a shuga amene pa chidzungu amatchedwa kuti chani diabetes nde a president anali ndithu munthu odwala koma akuti uh, amazipanga manage zinthuzi after all anapita ku germany kumene anakagula zi- zi- zimamachine za zapamwamba zopangira manage uh, zimene amadwala iwowo komanso uh, one week asanafe abingu mm, a dokotala awo a namarika anawayeza ndi kunena kuti iwowo ali ndi thanzi bwinobwino okay nde nkhani ya bingu kumwalira kwawo tiyiyambire pa 5 april 2012 ndi, ndi siku limenenso abingu anamwalira tsiku limenelo a bingu anali ndi ma appointment mbwerekete okay tiyambire mamawa atazuka a bingu anadya breakfast imene amakonda kuyidya breakfast ya a bingu akaphika paja amakatenga munthu oyiyeza munthu oyiyeza dzina lake anali ndani mr harrison mackenzie nkhoma amackenzie nkhoma anapanga confirm kuti chakudya chija chili safe kupanga confirm kwake ndi kuti achiyeza ndithu hmm. nawonso adya pang'ono apa amadi apa amadi umadziwa yawo ichi 9 o'clock a president anakumana ndi a housekeeper aku state house Miss, mrs elizabeth mvinda kupanga discuss program ya masana ya siku limenelo okay after breakfast a president anapita ku office kwawo mm, ndi security officer wawo mr francisco gideon okay avaya ku office apresident akhala ku office akonzekera kukonza agenda 9 o'clock mm? presidential personal secretary personal secretary wawo mr flora muhara mukumva ma surname anali okhaokha chakumeneko i think anapita mu ofesi ndikukaapatsa moni abingu mm? abingu anali busy pa foni mm? a secretary ndikubwereranso ku ofesi yawo okay mamawo anali ndi ma phone call angati kodi apresidenti anayankhula ndi state house press officer mr albert mungomo amakambirana zoti ap- apange prepare speech ya easter amafuna kupereka easter message nthawi imeneyo maziwa april akhristu before 10 am president anayankhula ndi a chief, chief secretary a deputy chief secretary a necton mhura amapanga approve request yoti apite kunja eh, ku, ku chipatala ndikuti a Necton Mhura nthawi imeneyo anali akudwala okay mamawa a president anayankhula ndi a inspector general wa police a peter mukhito mm? anayankhula za security ya ku ma presidential villas 9:30 am a president anayankhula ndi director wa national intelligence amene ali ndani mr binton kutsaira nthawi nthawi imeneyo binton kutsaira ena ake athupi choncho mm, amawapanga assign zinthu zina zake ku blantyre okay 10 am, apresident anayankhula ndi advisor awo pa nkhani za chalichi andani a billy gama mm, kuyankhu kukambirana za message ya easter ija okay zimene zozo anali ma phone calls then kunali ma appointments anthu amene amene kukumana ndi bingu okay 10 am madam patricia kaliati anapita kumene ku nthawi imene anali ndani minister wa information and civic education anakumana ndi president kumaliza meeting yawo 10:30 am aliyense amampasa 30 minutes eh? 10:30 am kunabwera mrs margaret roka mauwa Deputy Minister wa Agriculture anakumana ndi a president kumaliza 11 am ndi pameneno zinthu zinachitika kunabwera a Mrs Agnes Penemulungu nthawi imene anali MP wa ku Lilongwe City South East anakumana ndi a president amakathokoza zina zake "Ah, thank you for my election akufunika chipatala chanjani zi- zawo zije 11 minutes in hmm? atakhala mmene muja 11 minutes or mmene amakumana ndi a penemulungu muja asanalowe manotsi a penemulungu aja amawasecha a penemulungu ana- ana- anasechedwaso atalowa mkati muja anayamba kuyankhula ndi bingu hmm? yawo ija umaziwa a president anapanga collapse anagwa mm. anakugwa kake anangoti apresident aja mutu wawo anawuponya kumbuyo masowo ndikusegula ndikusiya kuyankha okay a penemulungu aja ndikukuwa ndithandizeni apresident sakutani apresident sakundiyankha nde kunaliye bwana ena ake a adc amene amati aide camp fana amakhala pambali pa president nthawi imeneyo anali major cyprian kondowe anathamangira kumene kujako ndikuwona kuti zinthu sizili bo akondowe anayitana dr namarika mm? ndiyena ndiyena kuti tazaoneni a president zinthu sizili bo okay imeneyoyo panali pa 5 april 2012 11 11 am okay pampando anayika pa chani uh, anayika pa anakokera ku office kwawo a president ndikuwamasula mabatani ndikuwayika pa kapeti mm-hmm. 11 patangotha pang'ono dr namarika ndikufika pamene paja anapanga check uh, mtima kuti ukugundabe ndikupanga check blood pressure ya president and ndikuyitana ambulance 11:30 am apresident anathamangisidwa kuchani kuchipatala koma pamene papo ndi kuti eh, eh, eh, inali around 11 11:20 koma chimene chinachitika ndi chakuti a dr namalika katundu Bingu anagula katundu ku germany amene wa- wachipatala komanso paliponse pamene ama- amayenda a dr Namarika amayenera kuyenda ndi katundu ameneyo kunapezeka kuti katundu amuyiwala ku nyumba kwawo nde akuyitana ambulance a dr Namarika anathamangira kukatenga katundu uja ku nyumba kwawo then kuyitana ambulance tiyeni tizivaya kuti ku kamuzu central hospital mu ambulance then panali zinthu zinalaka zodabwitsa zimene zinayamba kuchitika number one uh, ka, ka, katundu wa personal physician uja wayiwalidwa ku nyumba number two apresident aja ama a- a- akufika a- atafika nawo pa pachani pa first floor ya state house amakuwa he was grasping and he was gasping and groaning oh, oh. kumenekoko kunali kutani kumalizika according to assessment ya ineyo eh? amayenera kuwapanga uh, ati procedure ina yake intubation kuwapanga intubate koma a, president, a presidential physician a dr Namarika sa anakanika kupanga pro, procedure iyi chifukwa choti uh, mawiki osati oh, zisanachitike zimenezi anachita ngozi kaya kuti ndi mkonowu sama- sama- amalephera kuuyuza ndi kuti apange intubate president anakanika mu ambulance muja okay chinanso chodabwitsa ndi choti anayimba mafoni ku kuyimbira ku Kamuzu central hospital kuti president akubwera kumeneko konzani malo koma tsoka ilo mafoni osagwira mafoni osagwira mm. ndikuti umaziwa za, za, za, za ma department akuchipatala zija zoti zinthu zinazake zidawonongeka kale kale ndi mafana aja anangovaya anafikira kuchani ku casualty ward konzani malo atafika ku chipatala anakonza chani anakon- anayamba kupanga cpr okay anafika kuchipatala anayamba kupanga cpr anafika ku casualty ward eti ku intensive care department uh, kupita kumene kujako akuchipatala ku, ku intensive care kuja akuti ma mankhwala ena ofunikira kunalibenso kumene kujako ndikuti wina akuthamanga kukafunafuna zinthu zimene zijazo ndi anayeza using glasgow coma scale glasgow coma scale imaona kuti kodi munthu uyu ali moyo anapezeka kuti out of 15 a president ana anatenga mapoints atatu okha chimene chikusonyeza kuti ayi munthu uyu akuvaya number one maso osatsekula number two sakuyankha komanso sakupanga respond ku zinthu zimene akupanga uh, madoctors all motor response mm? ndikuti munthu uyoyo uh, kwa ena amanena kuti munthu uyo akupita okay then kunali ecg monitor ecg monitor ndi, ndi, ndi chida chimaonesa mtima mu mavidiyo muja pamakhala timabazi tinatake inali flat okay? inali flat kuonesa kuti munthu wamalizika akuti pa ecg monitor pamaonesa uh, pamaonesa chani eh, pamaonesa kanthu akamapanga akamapanga chani ah, si- si- si- cpr kuwagunda mumaziwa ya kuchipatala izo hmm? then atabwera kumene kujako kuti munthu uyu palibe palibe za moyo koma dr namarika ananena kuti iyayi pitirizani kumudzutsa munthu resuscitation zichitike mm? ndi anthu anachiti- kunachitika zi- ku- ku- ku- kufuna kuwadzutsa bingu kwa nthawi yayitali osatheka mpakana munthu anatani anatchoka nthiti eh? ndi anambowolanso pachani pa, pa, pa mtima apa kuyikapo ma chest drains kaya Aha. is nthiti kutchoka kuyikapo ma, ch- ma, ma chest drains ma hours ma hours aku, akufunabe kupanga chani kupanga resuscitate munthu okay then kunabwera dr wesley sangala ana amene anali senior anesthetist anafika ku chipatala kuja ndikuwapanga kuzafuna kuona kuti kodi chikuchitika ndi chani anapanga conclude a sangala kuti a president amwalira ndikunena kuti siyani zofuna kuwazusazusa munthu akamwalira basi wamwalira okay thupi la president analisunthira ku side room okay thupi la president analisunthira ku side room koma nthawi inali bwanji pamenepopo 150 almost 2 pm munthu wamwalira 11 eh, 10 minutes past 11 munthu wa- wamwalira mpakana 2 pm anali akulimbanabe ndikuchani kumuzusa munthu ku- ku- ku- mtembo mpakana kutchola nthiti inu kuti munthu akatchoke nthiti ndiye kuti umalandira force yayikulu bwanji Hmm? munthu amene ananena kuti pitirizani kufuna kuwazusa anali dr Ah, namarika okay. thupi la bingu analipitisa kukaroom kenake kapambali then kumene koko anthu anayamba kubwera kuzaona first lady mwana wawo kunabwera busa father taylor mm? anabwera pamene pachapel kupanga zawo za- zachikatolika kuzanena kuti basi munthuyo watani watha nthawi imene yoyo thupi la president linali litazizira mumadziwa munthu ukamwalira kumene umakhalabe ukutentha m'mimbamo muli heat yoopsa kwambiri koma akuti nthawi imeneyo thupi la bingu linali litatani litazizira okay then madzulo eh, madzulo mabig eh, aku dpp anayamba ma discussions nde panopa ukuku ndi zinanso ukuku mwina itakhalanso video ina koma ndingowonjezerako kungowonjeza pamwamba pa video imeneyi koma ndisanapitirire let's recap abingu anali ndi bp abingu anali ndi matenda a shuga mwamva abingu nthawi imeneyo anali under pressure atapatsidwa- atapatsidwa ma ma ultimatum kukuchitika mademo chani dziko silinali bwino ndalama kunalibe madonors anali atakwiya nawo zinthu zambiri zinali zitasokonekera mwamva ndinenenso apapa kunena kuti nthawi imene zimene zimachitika izizi abingu kuma akaunti kwawo kunali zindalama mbwee akuti anali ndi akaunti ku isle of man ku england anali ndi akaunti ku australia mm. ndalama zoti zankhaninkhani nde zimene timanena zija zoti anthu ambiri ku africa mmalo mokonza ma systems mm, amakonza mthumba mwawo nde nthawi imeneyo chimanshoni chinali chili ku ndata nthawi imeneyo zindalama zinali ku akaunti koma taonani munthu wamwalira ah, munthu wa- wa- wamenya wa- wa- walandira hata ha, cardiac arrest hmm? dokotala eh, zinthu wayiwala kuti foni yakuchipatala siyigwira kufika kuchipatala ati mankhwala zii and then pamene popo saga inali ikuyamba kumene mwamva Madz, ma, madzulo ake kunabwera uh, senior government officials kunali peter mutharika uh, amene anali mng'ono wawo wa, da- wa president mng'ono wawo I- dzina la peter mutharika lisunge okay kunali a Goodall a Goodall Gondwe amene nawo sopanopa anamwalira then kunalinso a chief se- a chief secretary onsewa anawuzidwa za kumwalira kwa ndani kwa president okay anayamba kukambirana za post mortem mm? post mu- muerto eh? muchispanish or mlatin akati muerto ndikuti munthu wamwalira post mortem ndikuti izozo za after munthu wamwalira okay ndekuti pamene pajapa a- akuluakulu a dpp including peter mutharikawo amaziwa zoti mkulu wawo watani wamwalira okay koma ni chifukwa chani sanawulutse nthawi imene akuti ndikuti kunja kwa chipatala cha queens umaziwa ya malipota ija anali akumva uh, ti- ti- tinkhani anthu athamangira kumene kujaku chani hmm? zinthu zayamba kumveka ndekuti mwina madokta ena ali ndi masources tamalipota azili chani komano osawulutsa bwanji kuti apresident amwalira mwamva oh 7 pm ndikupezeka kuti ma kwabwera air ambulance kuchokera kuchani ku south africa aitana ambulance ndi madokta ndi manesi aku, am- aku, aku, aku south africa hmm? anthu aja anawauza kuti abingu adakali moyo wamva anthu aja akubwera amaona kuti adza- adzatenge munthu wa moyo atabwera madokotala aja anapita ku queens ndikape- ndi- ku- ku- kamuzu kamuzu central ndikapeza kuti munthu wamwalira akuti zinthu zi- chikuchitika ndi chani mm? chikuchitika ndi chani chifukwa choti munthu iwe wamwalira ndeti timpititse ku joni azikatani nde kunali kukangana kukangana mpakana anachita kupanga approve kunyamula thupi la abingu kupita ku, ku, ku south africa ndi a president aku south africa through a- a- a- a- a- a minister awo okay kuti azinyamuka ma air ambulance aja kuyambanso kukana kuuluka kuti ifeyo nthawi yathu yatithera kunali scandal ku airport ndekuti nthawi imeneyo awathamangisako anthu onse kuti anthu asadziwe zoti kukuchitika chani ndikuti dziko nthawi imeneyo silikuziwa amva dziko silikuziwa 230 am ndi pamene abingu amafika ku, ku pretoria okay koma zinazo ti- ti- ti- ndi video ina andi ndi ndi nkhani ina thupi la president inafika ku south africa pa 6 april 2012 230 am okay uh, air ambulance inapita ku waterkloof air force base ku pretoria and eh, anapita nayo ku one military hospital kumene koko akapanga confirm imfa koma amaziwa kale zoti munthu wamwalira thupi lawo analipitisa ku forensic pathology services mortuary ku steve biko academic hospital Mhm. then pamene pajapa ndi pa 6 april 6 april analipanga um- embamu pa 8 april mm. sunday ku, tu- ku, kunali ndani kodi professor george liomba a malawian pathologist amene anasankha ndi akubanja anapita ku south africa kumene koko anafika pa 9 april

anam- anapeza kuti a bingu anamwalira ndi cardiac arrest thupi la bingu nthawi imeneyoyo pa 11 april linali litayamba kuwola thupi la bingu nthawi imeneyoyo anali atapanga chani atatchola nthiti thupi la bingu nthawi imeneyoyo pa chest apa imene amati sternum inali itapanga fracture umayidziwa sternum eh? uku kuli nthiti uku kuli nthiti pakatipa pamayenda fupa imeneyo ndi sternum imene ija inapanga fracture maumawo chifukwa cho- chokakamiza chani cpr chokakamiza resuscitation kutchola nthiti ndi kutchola pachifuwa kufuna kumu- kuzusa thupi lokufa kale a- a- madokta ayesere umu ma- a- a- mauma wa dpp ndi ena ake kumene kumanena kuti pitirizani zimenezozo kungofuna chani kuphimba mauma kaya zinali zitsika ama- amapangiradi zimenezi Hmm? embalming inachitika eh, 11 april ndikulitumiza thupi lija pa 14 april ku malawi thupi inafikira ku kamuzu central mm? anapitisa ku state house and you know the rest mm? and you know the rest komano ki ma commission ina, ina zonsezi zili mu commission of inquiry imene anachita majaji ndi madolo ku anafunsa anthu onse anafunsa anthu onse ndipo kumene kuku zinaululika zinthu zambirimbiri zoti mm, anthu a dpp anakwiya ndi zoti chani a joyce banda atani atenge ulamuliro amati iyayi amene ajawa chifukwa choti anapanga chipani chawo sanga sangapange chani sangatenge upresident amafuna a Joyce, uh, upresident utengedwe ndi asilikali zimenezozo ananena ndi a peter mutharika ndi andani ndi a goodall gondwe kufunsa anthu aku army kuti inuyo kodi simungatenge u- u- ulamuliro wa dziko umene uli mlandu wovuta kwambiri sindikudziwa zoti chifukwa chani anthu ena sanamangidwe mpaka then mwayi attorney general eh? ndi apolisi ame nthawi imene ananena kuti ife timvera za malamulo mm? koma kukanakhala anthu ena ake aphuma kukanachitika zinthu zoopsa chifukwa choti anthu amalamulo wa dpp samafuna kuti ndani joyce banda atenge upresident nthawi imeneyo nde ndi zimene zinachitika nde kwa anthu amene amaona ngati kuti bingu anamupha kaya chani ngati munthu wina akanamupha anampatsa mankhwala atu oyambisa chani oyambisa cardiac arrest koma musayiwale kuti munthu amene amakonda kufa ndi uh, uh, heart attack ni munthu oti ali stressed ni munthu oti ali ndi bp ni munthu oti eh, ali ndi matenda amene anali nawo bingu ndiye kwa ineyo Bingu anamwalira chifukwa cha ah, ah, ah, mtima mm, mtima ndi high blood pressure nde izi zomanena kuti orange juice zitayeni mm, komanso chofunikira ku, ku, ku, ku, ku to take home apapa ndiyoti mm, anthu mapresident aku Malawiko malida athu amakhala bize ndi kuzikundikira ndalama ayiwala zoti ma services mm, ma key services ndos- ndofunika ndinaposita kavidiyo kenakake pa facebook ndiye ama- amagawo anandibifa kuti ife tili ku malawi konkuno koma tikudya ndalama eh, ungatiuze chani Ka- kamfana kenakake mdala yake ngolemera koma ndikuwuzani amalawi kuti inuyo ngati president anatenga 20 minutes asanafike ku chipatala hmm? ngati president amasowa mankhwala ku, si- ku, ku icu ngati president amakanika ku- kulumikizana ndi akuluakulu aku chipatala inuyo nanga si chimodzimodzi kutapezeka kuti ku- kudeni kwanu kwayamba moto afaya zitapezeka kuti kudeni kwanu kwabwera mbala apolisi eh? kuli mankhwala ofunikira mudzipatala mwathu zambiri kuli masukulu oyipa kwambiri anthu anthu akuphunzira panja ana sakuphunzira bwino koma mukayang'ana m- mapresident mukayang'ana ozungulira mapresident abingu omwewa akuti eh, akulowa mboma zimene anapanga declare chuma chimene ananena okha kuti ali nacho munthu anali ndi 120 million kutuluka mboma anali ndi chani 60 billion zindalama mbwe kuchani kunja ku england nyumba ku, ku australia uku komano dziko ndi kumangotani kumangosambwadzika ndiye muziwe zoti osamapanga chibwana ndi ma essential services hmm? ku, ku criminal law kuli, kuli theory ina yake amati chani broken window theory mukasiyira mukasiya ka, ka, ka, kanthu kakang'ono kamakula kamene kajaka kamasanduka vuto lalikulu ndi ku malawi ko kufunika ma essential services kuwakhonza ndithu azikhala available kodi ndi chifukwa chani mumafuna mumange chimansion ndi chifukwa chani mumafuna eh? mumafuna muzikundikire ndalama kenako munthu kumwalira ndi kukanikanso kupeza chani chithandizo chofunika critical care heart attack ija anthu amatha kuchira utakhala kuti utakhala kuti mtima minutes imene zachitika critical care yapezeka munthu amatha kutani kukhala ndi moyo koma ayi ndithu nde ndi zimenezozo uh, bwana mahata zoti muzinena kuti bingu anamwalira kaya ndi chani ngati kuli akubanja iyayi hmm? anthu amene analakwitsa pa imfa ya bingu eh? ndi madokta ma ake ndi a dpp anthu ngati achina peter mutharika aja kuti eh, amavutika kukambirana za u- u- upresident munthu mkulu wako wamwalira mkulu wako mm, ndikuma- ndikumakhala bize zomakambirana zoti uyu asalowe uyu asalowe uyu asalowe ineyo munthu wakubanja atamwalira mm, zonse zija sizimakhala important eh, iwe ukamu mukayike malirowo kenako zinazo muzakambira koma ayi ndithu fanzi ya dpp mm, inali serious ndi mpando wa upresident mm. anthu a dpp anali busy kuzikundikira zinthu kuyiwala zoti mankhwala kuchipatala kulibe kuyiwala zoti ma services atani ah, ah, anali ena ake ofooyira nde nkhati ndimafuna ndipange video imeneyi kuti ndipange chani ndipange clarify kwa anthu amene amaona kuti bingu kaya anamwalira chifukwa chophedwa iyayi bingu anafa chifukwa cha nthenda zimene anali nazo kale zinaonjezereka ndi stress imene analandira from uh, ma, ma civil society nthawi imene ja dziko silinali bwino anyway ndine moton mpaka ndimakonda kupanga timavidiyo tambiri tangati timeneti mukaona peji ya ineyo go pena pake mupange like ndikupanga subscribe kuti musasochere mawa lino chifukwa ndimakonda kuyankhulapo nkhani zambiri monga ngati zimenezi kwa amene akufuna kudziwa zambiri atha kupita ku Ah, kaya ndiika link ya report imeneyi mu dropbox ya ineyo mutha kukawerenga ah, commission of inquiry report ya imfa ya Bingu Mutharika Ah, cheers bye

Reggae. Kadondolo walera. Chifungo chane mwananga.
Ako. Mm, anamupha Bingu ayi anamupha ine dzidzi kuti eh mkulu amene zinthu zimenezi akuzitenga kuti muli ndi umboni anaona anthu amene anaphedwa A- abale ake akukamba okha si Peter anakambanso kuti anamupha ndi orange juice m'bale wake Bingu